Check, read any article and bring here. Let us look at it together and prove me wrong on this. If you say our origin is not Igbo, show proof. Unu anụge ife nwene anyị kwu, nwene anyị onye Rivers State mana onye Igbo ka ọ bụ. Wee kegbu ketie n'ime Rivers State. Unu nụ ife o kwu. Ekwuge m okwu em, okwu nchọ ikwu kịta ekwuge m mbụ. Kwukwasịa kwukwasịa na-achọkwa ikwukwasị ọzọ. Na nsị yu biko, n'ọ bụ n'i si obodo n'anị Igbo na-asụ asụsụ Igbo. Yu biko, yu je ga-eme research maka obodo i si bịa. Yu asịzi na anyị bụ descendant of Benin. Ka ka ị ga-esi si Benin bịa, asụsụ ya abịa dị iche. Unu gee ntị ife o kwu. Ọ sị na mbụ na ya alụ ụka shinne. Na wa ekwu ya adị ekwe ya sị na ya abụna onye Igbo. N'onye Benin na Benin ka ya si jene. Chukwu me na mụ n'onwe m adị m enwe ike m ka alụ ụka amana m eme argument m na-agbakala argument ọsọ maka ọ ga-ebuhe esemokwu so na nkwue nwantịrị mbụ ụtọ ka m si eje na ya bụ okwu dọ mana m gwa anyị mbụ na ka m nụzi di di m akọwa mali m m bịa nwezi ya bụ nghọha m na-eme ka ị mali taata na ọ bụ n'ị ya asụ bịa bịa nga anyhow i ji asụ ya bụ bịa whether na asụsụ ebonyi o, whether na asụsụ ee ndị ee igbo nọ n'ime bayelsa whether ndị igbo nọ n'ime delta ka i si sụọ anọ mali na onye igbo ka ị bụ ife ọzọ ị ga-ejikwa amali ọzọ na onye igbo ka ị bụ bụkwa na ọ bụ na ebe i si bịa na wa azụ afịa anọ n'izu ụka wa azụ afịa anọ eke orie nkwọ afọ bụ na wa azụ afịa mkpụlụ ụbọsị anọ mali na onye igbo ka ị bụ if you are confused ị mana ebe i si jene ọ n'ị ya ajụ ndị mụ ị ni they are still giving you answers n'i nee nke ndị ọzọ ekwu na internet go and make research ya na onwe sị na o make research ka o ji wee mazi o na ya abụkwana onye Bini o na onye Igbo ka ya bụ Chukwu ya gọzili m nwene m bụ Enuani Cultural Forum o nwe ife onyonyo e nkiri n'ụtụtụ a o kwukwa okwu ọzọ ka ị ga-esi mali n'ị bụ onye Igbo na okpu okpu anyị okpu nke a anyị na-ekpu na ụfọdụ ndị Igbo ha chi echichi n'ime ani Igbo bụ okpu red anyị o kwukwe sị na ofu ife ị ga-eji mali na onye Igbo ka ị bụ ọ bịa sịkwa afịa anọ a m kwu na ọ bụ na unu na-azụ afịa anọ n'obodo unu ka ị malikwa na onye Igbo ka ị bụ ife ncha m kwusịa na o nwekwukwe ọzọ na ọ bụ na ife ndị a Ọ bụ na nsụ anyị waye ekwu okwu ife ndị Igbo, ị ga-afụcha wa na Facebook na YouTube. Solu wee na-ege ntị, you will learn more. Ọ bụ na ị dị enweghị enough answer na na Google, na ọ bụ na ị browse a na internet. Solu all this eh, solu all these Igbo unifiers. Ndị na-ekwu ife gbasalị ndị Igbo, ọganiru ndị Igbo.

ife gbasalị ndị igbo ka m na-etinye n'ebe oge ọbụna nọ m ji tie ife gbasalị ndị igbo ị ga-abụ onye izizi ga-ekiri ya i kirikwe tụsalị m ya bụ ozi like ya ka ị commentịkwe ka chukwu gọzie onye ọbụna daalụ ụnụ